amanama ndikafikanso kwa amene angakwiye chifukwa choti ndikunena chilungamo pa zinthu ndikunenazi kaya ine andimenya kaya anditukwana kaya andipha sindikuopa koma mukunyozesa a president inuyo amene mukugwira ntchito chifukwa simukumanena chilungamo ndikupaseni umboni umodzi a president anena kuti amanga kwamangidwa kamphenda health center kamphenda health center imene akutanthauzayo ndi chipatala chaching'ono chimene chimayandikiranako ndi rural health center oro mwina cha pa boma panayenera kuti pakhale manyumba achipatala pakhale mochale pakhale ma senleta pakhale opd pakhale ma waiting homes komanso pakhale mwina ah, ah, zipinda zogonera anthu odwala ndi mabede magesi mazi matoileti china chilichonse koma zimenezo za president amene ananena nkhaniyo akunama kulibe ndizabodza chimene chili kumeneko ndi kanyumba kamene tinamanga mu 2010 kamene timati red cross Chachiwiri ndi foundation imene inayambidwa 2012 ndipo contractor anadya ndalama amati Umoyo Housing Scheme. Anapita ndalama zija zinabedwa mu nthawi ya Cashgate. Chaka chatha kunali kuyerekeza kuti mwina pangamangidwe OPD ndipo khonsolo itakhala pasi inapereka ndalama 151 million kuti amange opd osati health center ndipo contractor anapezedwa tikumva kuti analandira ndalama part payment koma ndikunena pano chinthu chimenecho anachisiya nchoti mmene chingakhalire kuzafika zaka ziwiri zitatu ndiye kuti tizangonenanso kuti pali foundation yokha tikamafunsa chikuchitika ndi chani amanena kuti yaya afuna contractor wina koma tikuto- we are talking of last year panopa olo ndikawauze a president kuti opd yo ngakhale patachitidwa masenga a mtundu wanji kuti ingathe tisanavote ndiye kuti pachitika milakule ndi zabodza chachitatu chimene tapanga nchoti tinatenga ndalama ya cdf kuti timangepo nyumba ya amene azikhala pa opd clinikipo ndipo kanyumbako kali pa foundation vuto limene tapezanaso nalo ndoti supplier amene tinatengako katundu wa cdf sitinampasebe ndalama zake zonse tere kuti sangatipase katundu womaliza tere kuti tinene kuti pakamphenda pakhala health center kudzera mu ndondomeko zimene ndanenazi A president sizoona anthu amene akupanga zimenezizi anthu akumuzi aja akamamva a president amakwiya nanu koma vuto si inu vuto ndife maso anu manja anu ti- sitikunena chilungamo timafuna tiyankhule zinthu zabodza inu mutikonde koma zinthu pa ground palibe a president ndikunena pano tumani atola nkhani apite ku kamphenda akajambule chipatala chimene akuti kamphenda health center akupaseni olo akayimbe live video ndiye mukawone ngati kuchipatalacho chiliko ndi zabodza izizi ndi zabodza khonsolo ya rumphi ndi yanga koma anthuwa ife timakhala tilibe mphamvu ali ndi mphamvu ndi iwowo pa chumacho fukwa ofuna contractor amakhala iwo ogwirizana ndi macontract amakhala iwo zimene akupanga sitimazidziwa ndiye ine ndikunena pano ngati phungu wakumene kuti sija sizoona

akuyesetsa ndithu koma mtunda umene wachita cover kuyika tara a president ndi 1.5 kilometers osati 18 kilometers amene wakuuzani za 18 kilometers afuna a president muzalephere mavoti anthu azikukwiyirani azikuyankhulani zoyipa sakufunirani zabwino ameneyo ndi wabodza ife a president tikukondani kwambiri ndinu president wabwino koma amene akumakuuzani nkhanizi a president akunama tara amene wayikidwa ndi 1.5 kilometers gravel kuti athirapo mankhwala oti kwangakhale kutakhala mvula pasawonongeke athiranso 1 kilometer dothi lomalizira kuti azathirepo mankhwala athira 3 kilometers ndi zimene zili ku Rumphi ine ndachoka konko zimene amakuwuzani mwayankhula paja president afuna anthu aku Rumphi akukwiyireni akuwukireni sizoona ndi zabodza ife sitizalola munthu wokunyozani sitizalola munthu wokukwiyirani fo panopa tadziwa anthu amene akupangisa president kuti azikunyozani ndife amene munatisiya ngati manja anu maso anu miyendo yanu kuti tizikuuzani zolondola bwana ku Bolero mortuary sinamangidwe chimene chachitika nchokuti dzana dzanali lachitatu ife lachinayi

Kanyerere Health Centre yamangidwa ndi thandizo lakuchoka ku DAMRA. Bwana President, zimene mmayankhula ineyo ndakhulupirira mmanena zoona, ndipo ndalama munapereka. Vuto si inu, maso anufe, manja anufe, makutu anufe. Bwana, tikupwetekesani. Sankhani anthu apite pa ground akaone zonse zimene inuyo mwayankhula mu SONA muja akubweresereni zithunzi. bwana purezidenti muzakhumudwa ineyo sindikuopa kaya andimenya kaya anditukwana kundale akuti anthu amafa ndiye kuti tizafa ponena chilungamo koma ngati ndingakhale bwino ndiye kuti apurezidenti kundale kulibe zopwetekana chifukwa mumafuna anthu azinena chilungamo tumani atolankhani apite akajambule zitukuko zonse zimene akuuzani zija zina kulibe akunama